preuve nɔgɔman don kojugu komi tɔgɔla bɔra k'a fɔ a ka video laban na eh, kuma laban yɔrɔ la k'a fɔ ko kalan k'a nafa tɛ mali kan kɔrɔ dɔ de b'a la n hakili la kuma nin a ye maa caman tɔɔrɔ n'i y'a ye fana n famana ka video kɛ a tɛ komi a ye mɔgɔ minnu tɔɔrɔ n'olu ye vocal ci walima u ye weleli kɛ ko olu ka kuma de ye n découragé o tɛ fɛn min ye n découragé ko damadɔ de don n tun bɛ sigi ka miiri la o kɔfɛ ka tila ka a lajɛ tuguni aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na réseaux sociaux sanfɛla la n delila k'o fɔ n ka video la ka tɛmɛ n ko tiɲɛ yɛrɛ ka di waati caman a ka di ne ye n'i ye fɛn min ye réseaux sociaux sanfɛ ka bɔ ka hakilina fɔ a la mais ne y'a ye réseaux sociaux sanfɛ maliyɛndenw yɛrɛ bɛ kɛlɛ la réseaux sociaux sanfɛ n tɛna gurupu tɔgɔ fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ banɛni fanɛni na mun mana mun fɔ dɔ bɛ bɔ k'i ta sara mun mana mun fɔ dɔ bɛ bɔ k'i ta sara fo ka ɲinɛ u yɛrɛ nana réseaux sociaux sanfɛ cogo min na n'u yɛrɛ ko ko ka bɔ ka information di malidenw ma u bɛ mun kalama ani u kan ka mun kɛ u ka faso ko la o explication min ni an kan k'o di réseaux sociaux sanfɛ ka courage di ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ ka taa cogo min na maliyɛndenw bɛ ka ɲinɛ o kɔ ala ni ɲɔgɔn saboter ni ɲɔgɔn lagosi ni tasara fɛ o de y'a to tiɲɛ yɛrɛ la ni o cɛyara réseaux sociaux sanfɛ banɛnikɛlaw ni fanɛnikɛlaw ni ɲɔgɔn lagosilaw ka don ɲɔgɔn ka vie privée la ka ɲɔgɔn buruja n'o cɛyara tiɲɛ yɛrɛ ka di hali ni kuma ɲɛnama bɛ ne kɔnɔ ou bien ne ka hakilina n b'a fɛ ka bɔ k'a fɔ n bɛ n sumaya n bɛ n sumaya ka da kun jumɛn kan parce que n'i ka kuma ɲɛnama bila i yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka sigi ka miiri kuma min kɔnɔna la ou bien mɔgɔ bɛ se ka hakilina d'i ma kuma min kɔnɔna la parce que a bɛ se ka kɛ i bɛ video dɔ bila mɔgɔw b'a lamɛn u bɛ bɔ ka hakilina dɔ d'i ma nin y'a jɛn ou bien nin fɔ ka fara a kan walima i ye nin fɔ n ma nin faamu i bɛ se k'a expliquer o kɔnɔna la ni banɛni fanɛni cɛla réseaux sociaux sanfɛ a ka ca la mɔgɔ caman tɛ sɔn ka video lajɛ parce que n'i ye video bila dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ i bɛ yɛlɛ i mana video kelen fila lajɛ i b'a sɔrɔ filanan ou bien sabanan a bɛɛ ye nɛni ye ou bien video fɔlɔ n'i y'o lajɛ o ye nɛni ye ou bien clasheli ou bien dɔ tɔgɔ fɔli donc n'i y'o fila ni saba lajɛ quoi a tɛ video filɛ courage don video lajɛbaw la quoi o de b'a to kuma caman na hali ni hakilina b'an na an t'a fɛ ka bɔ k'an ka kuma ɲagami c'est à dire réseaux sociaux ɲagamilen don kuma min na k'an ka kumaw ɲagami o la quoi mais n balimaw ne b'a fɛ ka bɔ ka preuve damadɔ de di dɔrɔn komi ne ko n ko kalan nafa tɛ mali kan kuma nin a ka bon ne yɛrɛ mun y'a fɔ ni i m'a jateminɛ a ka gɛlɛn dɔɔni mais n bɛ bɔ ka preuve kelen dɔrɔn de b'a la kelen dɔrɔn mais o kelen kɔnɔna la walawali caman b'a la n'an sera ka hakɛ min walawala k'o di mɔgɔw ma hakili b'a la mɔgɔw bɛ faamuya sɔrɔ o kɔnɔna la an b'a fɔ de ko a fɔlɔ ne ko n ko kalan nafa tɛ mali kan kalanbagaw a tɛ komi lakɔli karamɔgɔw walima madarasa kalandenw n'o ye kuranɛkalannaw ye ko n bɛ olu si contre la o si tɛ n balimaw kuma min don an k'a lajɛ an ka sigi ka miiri a kɔnɔna la i k'i hakili jagabɔ a kɔnɔna la kana a lajɛ i bɛ niveau min na kalan na ko o ye baara min nɔgɔya i ye ko o ko tɛ dɛ k'a fɔ ko i bɛ niveau min na kuranɛkalan na ko a ye limaniya min d'i ma walima a y'a to i ye maa hakɛ min tuubi o si ko tɛ ne bɛ ka kuma jamana jɔli de kan komi an ko ko jamana jɔli diinɛmɔgɔw n'i y'olu ɲininka n'o ye silamɛw ye anw de ko n ko an ye mali jɔli n ko a bɛ silamɛw de bolo mɔgɔ minnu kalannen don nansara kalan na n'o ye tubabu kalandenw ye olu ko ko mali tɛ se ka jɔ ni olu tɛ mɛ o maa fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ mali kɔnɔ n balimaw mɛ diɲɛ mɔ don o don kabi lakɔli kalan nana mali kɔnɔ ala ye diɲɛ don o don da mali bɛ ka halaki ka taa fɛ mali bɛ ka jigi ka taa fɛ mali ma paara ɲɛ kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ halisa an bɛ ka segin kɔfɛ ka taa kalan nani lakɔli kalan nani sisan cɛ mali kɔnɔ kuranakalan dun o nani sisan cɛ hakili la a yɛrɛ ɲuman na karamɔgɔw b'a fɔ cogo min na ko san ba kelen ni kɔ diinɛ nin bɛ mali kɔnɔ yan nɔ san ba kelen ni kɔ a bɛ afiriki kɔnɔ a bɛ mali kɔnɔ mɛ o san ba kelen ni kɔ nin na hakili la maa caman tubira caman kɛra silama ye caman yɛrɛ bɛ don arijinɛ kɔnɔ bankan t'o ma sɔnkan b'o ma mɛ mali ma paara ɲɛ kelen ta fɔlɔ nin fila tilara ka ɲɔgɔn sɔrɔ mali kɔnɔ n balimaw an ko ten an jɛnnen don n'o ye fana k'a fɔ ko mali kɔnɔ maaw bɛ mali kɔnɔ mɔgɔbaw tɛmɛna walejuw tɛmɛna kiraw yɛrɛ tɛmɛna mali kɔnɔ an tɛ sɔsɔli k'o si la o bɛɛ ye tiɲɛ ye mali dugukolo ka bon wa mɔgɔbaw dalen b'a kɔrɔ mɛ mɔgɔba minnu b'a kɔrɔ a n'a dugukolo bonya ani dɔnnibaa min b'a kɔnɔ karamɔgɔ kunda ani lakɔli kunda a dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan don o don dɔ bɛ ka fara a kan mɛ pili dɔ bɛ ka fara a kan pili mali tɔ bɛ ka halaki ka taa fɛ balimaw mun de nana n'o ye sadiri kuma don denmisɛn kuma don mɛ n b'a ɲini kodɔnbagaw fɛ minnu kalannen don u k'u hakili jagabɔ a kɔnɔ kuwa ani maa minnu bɛ yen n'u ma kalan yɛrɛ dɔ bɛ o ma kalan mɛ a bɛ sigi ka miiri hakili b'a la olu k'u miiri kuma nin kɔnɔ mɛ purukuwa lakɔli bɛ ka cɛya ka taa fɛ karamɔgɔ bɛ ka cɛya ka taa fɛ lakɔli kalanden bɛ ka cɛya ka taa fɛ madarasa kalanden bɛ ka cɛya ka taa fɛ pili a bɛ ka cɛya pili mali bɛ ka segin balimaw an ka ɲɔgɔn ɲininka ye mun de bɛ yen o de la ne y'a fɔ n ko kalan nafa tɛ mali kan n bɛna gorobali kelen di a kɔrɔ ye kumakan kelen de ye balimakɛ n'i sera k'a walawala ka hakɛ min sɔrɔ o kɔnɔ o b'i bɔ mɛ ne yɛrɛ bɛna n deburuye ka damadɔ walawala n'o sera ka mɔgɔw nafa a jaabi ye kelen dɔrɔn de ye o ye jumɛn ye ko fɛn min y'a to kalan nafa tɛ mali kan fɛn min y'a to kalan tɛ ka mali taga ɲɛ a bɛ ka mali tɔ halaki kalan de ma faamu mali kɔnɔ o y'a jaabi ye dɔrɔn de kalan nana kun min kama kalan bi nafa mun ɲa sadi a ma faamu malidenw de fɛ a kan ka nafa min ɲa sadi n'i m'o dɔn kuwa a n'a kan ka tiɲɛni min kɛ n'i m'o dɔn sadiri kalan nafa t'e kan kuwa balimakɛw don mɛnkɛnisɛnya la mɛnkɛnisɛnw ka hakɛ to don mɛnkɛnisɛnya la i donna a la mɛnkɛnisɛnya nafa jumɛn b'a la a bɛ mun ɲa a bɛ mun tiɲɛ n'i m'o dɔn mɛnkɛnisɛnya nafa t'e kan kuwa o de la n y'a fɔ de n ko a jaabi ye kelen dɔrɔn de ye kalan de ma faamu kalan bɛ mun ɲa a bɛ mun tiɲɛ o de ma faamu mandendenw de fɛ o y'a jaabi kelen de ye donc walawalali caman de b'o kɔnɔ munna n ko kalan ma faamu n bɛna kelen débrouiller ka kelen fɔ fɔlɔ n balimaw ne hakili la mali anw fɛ yen maa maa bɛ mantarasa kalan na maa maa bɛ lakɔli kalan na n y'o de fɔ n ko kalandenw ka hakɛ to a tɛ ko e bɛ niveau min na ko ne b'o contre la ko kalan dɔnni b'i la ko m'o contre la o tɛ quoi lakɔli kalandenw aw minnu tulo bɛ n kan na ne hakili la depuis i bɛ lakɔli la depuis fitini kabi premièrement de fo ka na se c'est à dire terminale ma kumakan kelen de bɛ anw ka lakɔlidenw de da a bɛ mantarasa kalandenw de da a bɛ kalanden bɛɛ de da o ye kɔrɔ dɔ de walawalatɔ ye n yɛrɛ hakili la n bɛna o de fɔ a la n ko a ma faamu ka da kun jumɛn kan c'est à dire a bɛɛ gorobalen ye kalan ma faamu ye mais walawalali jumɛn b'a kɔnɔ n bɛna dɔ fɔ o la o ye jumɛn ye lakɔli kalandenw de ko ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye lakɔli kalan e ka biki dɔn k'i ka dɔnni kɛ dɔnni min b'i la ko ka tila ka sɛgɛn mali kɔnɔ kan ou bien ka tila ka sɛgɛn tuguni ou bien ka tila ka wɔsiji bɔ i ten na k'i ka kalan ma fɛn ɲɛ i ye quoi ou bien k'i fa ka wari tiɲɛna ou bien i ba ka wari tiɲɛna quoi o de bɛ anw hakili la o de bi fɔ fana hakili la tɛ dɛ o de bi fɔ kilasiw kɔnɔ o bi fɔ gɛrɛw na o bi fɔ barodaw de la ko mɔgɔ man ka kalan kɛ i faso kɔnɔ ka kalan dɔn c'est à dire i yɛrɛ ɲumanna dɔnni minnu b'i la ko ka tila ka sɛgɛn ou bien ka wɔsiji bɔ i faso kɔnɔ c'est à dire ou bien an ka fɔ sa i bɛ métier min na ni o o dɔnni b'i la ko ka tila ka sɛgɛn c'est à dire ko e ti i ka kalan ma fɛn ɲɛ ou bien i fa ka wari tiɲɛna i ba ka wari tiɲɛna quoi o de b'anw ka gɛrɛw na o b'an ka kilasiw kɔnɔ an bɛ baro kɛ n'o de ye kelen mandarasa kalandenw minnu bɛ yen depuis bulon ka na kalan na fo ka na bɔ bulon kɔnɔ ka na gɛrɛw na ka na barodaw la kumakan jumɛn de bɛ mandarasa kalandenw na n'o ye c'est à dire arabu kalandenw ye kumakan jumɛn de bɛ anw da ko mɔgɔ man kan ka kuranna dɔn ko ka sɛgɛn ko n'i ye sɛgɛn na lakɔli kalan ye mandarasa kalanden ou bien kuranna kalanden e ye kuranna dɔn komi c'est à dire E, hafisi kuranaw y'a dɔn cogo min na minnu bɛ kuranna yɛrɛ n'i y'u ɲininka diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la a b'a bɛɛ fɛ hali ni kuranna datugura k'a jeni bi olu bɛ se k'a créer bi o mɔgɔ minnu bɛ yen nin nɔ ko e ka kuranna dɔn a dɔn kalala kari la i b'a fɔ komi a bɛ dɔn cogo min na ko ka tila ka sɛgɛn ka fantanya kɛ c'est à dire ko e ma kuranna dɔn o de b'anw da balimaw est ce que o don wa an ka ɲɔgɔn ɲininka au contraire mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ ala dɔn i bɛ kuranna dɔn a ɲɛ binaani ma c'est à dire e bɛ sa sɛgɛn na bilahi ni ala ta don ni kira ta don kɔni mais o de b'anw da donc o b'a yira a ma faamu de kalanbaga e de kan ka sɛgɛn de c'est à dire k'a ta i ka ɲɛnamaya la i ye kalan dɔnni daminɛ don min faamuya min nan'i kunkolo la k'a ta o la fo ka taa se i ka saya ma han sadi m'a fɔ i ti wari sɔrɔ dɛ i bɛ wari sɔrɔ ka kɛ miliyadɛri tigi ye ka tila ka so baw jɔ ka e sadi i hakili bɛ fɛn o fɛn na k'o bɛɛ sɔrɔ i b'o bɛɛ sɔrɔ mɛ i bɛ sa sɛgɛn na sɛgɛn jumɛn balimakɛ e ko e ye fɛn dɔn ubiyɛn e kalanna mɛ minnu ma kalan e b'a fɔ k'e bɛna ɛsipilikasɔn d'olu ma yanni e k'olu lafaamu ubiyɛn yanni u ka e ka hakilina ye est ce que e bɛ hɛrɛ sɔrɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka parce que olu ma e ta ye fɔlɔ u b'a fɛ ka e ta ye olu lafaamuyali u ka e ta sidɔn dɛ n balimakɛ i b'o sɛgɛn kɛ a diyara a ma diya i ye n'i ko i t'o sɛgɛn kɛ kalan nana kun min kama e m'a sidɔn quoi maa minnu bɛ yen n'u ye lakɔlikalan kɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka yanni an ka se nin bɛɛ ma fɔlɔ ba kalan yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ ba kalan mun de don lakɔlikalan fara madarasa kalan kan mun de ye kalan ye fɛn dɔ de dogolen don i la i t'o de sidɔn k'o ɲini k'o sidɔn kalan tɔ foyi tɛ nin kɔfɛ bilen jɔnni ko k'a tɔ bɛ yen n'o tɛ lakɔlikalan i bɛ liburu min kalan n'i y'a sɔrɔ i b'a sidɔn i t'a kalan o fɛn mun b'a kɔnɔ mun kɛra ka tɛmɛ mun bɛna kɛ o de b'a kɔnɔ dɔ de ka kumakan b'a kɔnɔ ubiyɛn dɔ de ka baara b'a kɔnɔ dɔ de ka hakilina b'a kɔnɔ e de t'o sidɔn e b'a fɛ k'o ɲini k'o de sidɔn kalan tɔ foyi tɛ yen mun dogolen don i la k'o ɲini k'o sidɔn kɔ o ye lakɔlikalan côté ye kuranakalan ta ye jumɛn ye e ko ko ala kumakan ye kurana ye a ko di a ye mun fɔ mun bɛna kɛ mun kɛra ka tɛmɛ i ka mun kɛ i kan ka mun kɛ i man kan ka mun kɛ o de b'a kɔnɔ e de t'o sidɔn k'o ɲini k'o sidɔn kalan tɔ foyi tɛ mun dogolen don i la k'o sidɔn kɔ mɛ o kalan min y'o ye n'i kan ka dogolen ɲini k'o sidɔn o sidɔnnen kɔfɛ dun i kan ka mun kɛ mun b'a kɔnɔ k'i kan k'o kɛ ubiyɛn mun b'a kɔnɔ n'o b'i nafa k'o ta mɛ o kɔntrɛ mun b'a kɔnɔ n'o b'i nafa anw mali kɔnɔ lakɔlikalan fara kuranakalan kan anw t'o sidɔn quoi anw yɛrɛ sadi n'i ye kuma fɔ n b'a expliquer jama ye ka d'a kan n'i ye kuma fɔ a bɛ mɔgɔ caman de ta mɛ bɛɛ de tɛ hakilimaw k'a faamu k'a fɔ ne b'a fɛ ka kuma min fɔ mɛ au plupart 80 pourcent de don donc o de la an bɛ bɛɛ gosi n'a ye quoi sinon bɛɛ tɛ quoi kalan de ma faamu mali kɔnɔ o kɔntrɛ kalan lakɔli kalan n'i nana n'a ye a bɛ ɲani min kɛ anw y'o de bila kɛrɛfɛ a bɛ cɛni min kɛ anw m'o de ta o de y'a to n ko kalan ma faamu mali kɔnɔ o y'a jaabi gorobali ye balimakɛ a walawala fo i hakili danyɔrɔ n'i hakili danna yɔrɔ min na o bɛɛ y'a kɔrɔ dɔ ye kuranakalan dun san ba kelen ni kɔ o bɛ mali kɔnɔ san ba kelen ni kɔ mɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka pili dɔnnibaga bɛ ka caya mali kɔnɔ pili silamɛw bɛ ka fara fara ka taa fɛ silamɛya bolofara jumɛn bɛ mali kɔnɔ a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen karamɔgɔw ka hakɛ to silamɛw ka hakɛ to ko ne bi karamɔgɔ karisa fɛ c'est à dire ko o ni karamɔgɔ karisa tɛ bɛnna k'e bi k'o fɛ bi la o tɛ mali kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn an bɛɛ maliyɛn den na an bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi mali diinɛ bolofara min bɛ mali kɔnɔ a si t'a fɛ a k'a fɔ ko karisa bɛ ne ɲɛ o tɛ mali kɔnɔ ça veut dire kalan ma faamu yen de quoi sinon ala kelen kurana kelen normalement ni kalan faamuyala k'a fɔ ko nafa b'a la k'a bɛ faso jɔ a bɛɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais munna an tɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye question dɔ bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la o kɔfɛ dun kalan lakɔli kalan kurana kalan mun na k'a nafa tɛ mali kan a kɔrɔ dɔ ye jumɛn ye tuguni au contraire lakɔli kalan ni karamɔgɔ n t'a dɔn n b'a fɔ tuguni kurana kalan a nana anw tunu an ka diɲɛ fɛn bɛɛ la mali yɛrɛ fɛn bɛɛ i hakili mana bila yɔrɔ o yɔrɔ mali ma kɛ o bɛɛ y'a dɔ ye ni n ko mali fɛn bɛɛ a fɔlɔ fɔlɔ lakɔlikalan nana anw pɛridi farafinya la fɔlɔ k'an bɔ farafinya la pewu an golo ye finman ye mais an ka hakilina bɔra farafinya la pewu lakɔlikalan nana n'o ye a filanan arabukalan nana anw bɔ farafinya la pewu k'an kɛ arabu ye an fari golo o ka jɛ c'est à dire o ka fin mais an dusukun n'an hakilina o bɔra farafinya la pewu an kɛra arabu ye mun na an kɛra arabuw ye arabukalan nana kɛ sababu ye anw ka fɛn kɔrɔ fɛn o fɛn bɔ yen i kana miiri ko bolibato ni n ko fɛn kɔrɔ ko bolibato ou bien josɔn o si ko tɛ mais anw ka culture n'a b'a fɔ a ma ko taabolo ni danbe ni hɔrɔnya c'est à dire o bɛɛ de tununna anw ka fɛn bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ arabu faransɛ arabuw faransɛ mali de hali bamanankan min ni mali tila an b'a fɔ ko mali soixante-dix pour cent b'o min fɔla dɛ o mun bɛ fɔla anw fɛ n'an ko an ka bamanankan fɔ a tununnen nɔ na pewu mun de b'a kɔnɔ arabukan faransɛkan arabukan faransikan o yɛrɛ de anw ka kan yɛrɛ tununna pewu hali ne yɛrɛ b'o la o de ye bamanankan yɛrɛ ni bɛɛ b'o c'est à dire mɔgɔ tilankɛ bɛ mun fɔla dɛ o de tununna k'a sababu kɛ nin kan fila nin ye quoi donc fɛn min bɛna kɛ sababu ye k'i fili i yɛrɛ ma k'i ka danbe pɛridi k'i ka tɔgɔ bɛɛ pɛridi hali anw ka tɔgɔ tɔgɔ tɔgɔ b'anw na a bɛɛ yɛlɛmana a bɛɛ kɛla arabu tɔgɔ faransɛ tɔgɔ fɛn mun bɛ kɛ sababu ye kalan normalement kalan kan ka kɛ sababu ye arabu kalan don wa c'est à dire kurana kalan don eh, eh, n t'a dɔn lakɔli kalan don a kan ka kɛ sababu ye de n'i y'a dɔn minnu sera k'u ka culture layɛlɛ sanfɛ n'i y'olu ta ɲini k'o sidɔn i ka sɛbɛnfɛn kɔnɔ i bɛ kalanfɛn kɔnɔ i kan ka kɛ sababu ye k'i ka culture fana yɛlɛ sanfɛ ka évoluer k'a yira diɲɛ na mais mun na anw ta a ye anw ta lasigi kɔ de k'an ka culture bɛɛ tunu pewu k'an nɔrɔ wali ta la c'est à dire ka maliyɛn yɛrɛ tunu hali maliyɛn yɛrɛ t'a taa fan dɔn quoi o de la ne delila ka n bɛ video nin m'a tigɛ k'a surunya n y'a fɔ de kuma nin global kelen de don ko kalan ma faamu mali kɔnɔ o de la a nafa tɛ mali kan or que an ka kalan kɛ dɛ kalan kan ka kɛ mais yan'an ka kalan kɛ kilasi fɔlɔ an tɛmɛna o de kan n bɛ kuma surunya joona k'a bɛn 15 miniti ma kilasi fɔlɔ ye jumɛn ye kalan bi nafa min ɲa c'est-à-dire a kɔ ye hɛrɛ mun ye ani bɔnɛ min b'a kɔ dɛ maliyɛn kan k'o ɲini k'o sidɔn fɔlɔ n'an y'o sidɔn ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kalan ye kalan de ma sidɔn mali la kalan fila bɛɛ i kana miiri k'e ye arabu kalamɔgɔ ye ko e ko don ou bien i kana miiri e ye lakɔli kalamɔgɔ k'e ko don kalan fila bɛɛ kalan nafa ye mun ye anw kan k'o de ɲini k'o sidɔn a conséquence n'a balawu a kɔfɛla o ye mun ye k'o ɲini k'o sidɔn n'an y'o sidɔn kuma min na an bɛ sɔrɔ k'a dɔn an kan ka kalan kɛ cogo min na an b'o de sidɔn kuma lasurunyana ka kuma tɔ kuncɛ ne delila k'a fɔ maliyɛndenw ye ka kɔrɔ n ka video la n ka ŋanaŋanakanw na komi mɔgɔ hakili la ŋanaŋanakan don ko n'i ka jamana cira yanni i k'a jɔ i kan k'a ɲini k'a sidɔn fɔlɔ de i ka jamana tun bɛ cogo di fɔlɔ mun de y'a sɔrɔ n'a kɛra tan n'i y'o ɲini k'o sidɔn i kan ka plan kura min ta k'i ka jamana jɔ i b'o de kɛ mais n'i nana k'i bɛ fɛn don i ka jamana kɔnɔ ou bien fɛn k'i ka jamana kɔnɔ c'est-à-dire k'i b'i ka jamana jɔ k'a kɛ position wɛrɛ k'a sɔrɔ i m'i ka jamana plan kɔrɔ sidɔn i b'a jɔ k'a kɛ jɔcogo wɛrɛ ye min ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan donc kuma lasurunyana n bɛ bɔ kuma la yan n b'a fɔ ko ne ka kuma jaabi kumakan kelen dɔrɔn de don ko kalan ma faamu mali kɔnɔ n'a kun faamuna an bɛ niveau min na an tɛ se yen donc yanni an ka kalan kɛ an k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ kalan yɛrɛ ye mun ye nafa jumɛn b'a la conséquence ye mun ye donc n balimakɛ n balimamuso i hakili jagabɔ o kɔnɔna na i mana hakilina o hakilina sɔrɔ a kɔnɔ o bɛɛ y'a dɔ ye togola b'aw bila yan n ko n ko 15 minutes o dafara asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu a k'an bɛn waati wɛrɛ video tɔ bi kɔfɛ n'ala ka sɔn inshallah